Dia dhaoibh, a chairde, agus fáilte isteach arís inniu ag na físeáin ceardaíochta de Ghlór na nGael. Tá súil agam go bhfuil sibh slán agus sábháilte sa mbaile! Sén tionscadamh a bhfuil agam dhaoibh inniu ná clocha atá cineál péinteáilte. Tá muid ag goil iad seo a úsáid sa ngarraí. Má fheiceann sibh an ceann seo anseo atá cineál dath gorm air. Tá cruth de dhuilleog ina lár agus sé fíoréasca a dhéanamh. Fan liom agus beidh píosa craic againn á dhéanamh. Teastóidh na rudaí seo uaibh. Teastóidh roinnt clocha le dromchla a bhfuil mín, bláthanna, duilleogaí nó cleití, péint, cúpla dath difriúil, mias le huisce agus spóinse, agus scuabanna. Tá muid ag goil na clocha a phéinteáil. Tá muid ag goil dath a chur ar na clocha. Mar a dúirt mé cheana libh, nuair a roghnaíonn sibh na clocha, bí cinnte go bhfuil dromchla sách mín acu nó go bhfuil éadan maith ar an gcloch. Anois, níl gá againn ach rud beag péint a chur air le scuab is tosóidh muid ag péinteáil. Tóg bhur am leis seo agus clúdaigh an cloch go maith leis an bpéint. Anois, tá an trí chloch péinteáilte againn. Caithfidh muid iad a fhágáil ar an gcaoi seo ar leataobh le triomú ar feadh 20 nóiméad go 30 nóiméad. Nuair atá sé triomaithe mar seo, is féidir cuid eile a phéinteáil agus na duilleogaí is na cleití a bhailigh muid níos túisce inniu. Tá mé ag goil tosú le b'fhéidir ceann de na duilleoga mhóra seo a fuair mé sa ngairdín agus tá mé ag goil á chur isteach sa bpéint cineál órga atá agam ach is féidir aon dath ar bith atá sibh féin ag iarraidh a úsáid. Ní gá daoibh ach é a chur isteach ar an gcaoi seo agus tá mé ag dul a chur anuas ar sin nuair atá a ndóthain péint ar an gcaoi sin nó b'fhéidir go bhfuil an iomarca ar sin, tá mé ag dul a chur anuas ar an gcloch mar seo. Brú anuas ar an gcloch. Agus sin go deas réidh, ardú aníos ón gcloch, is tá cineál Tá cruth de dhuilleog anois ar an gcloch agaibh. Is féidir é sin a dhéanamh le cineál píosaí de chrainn chomh maith, má fheiceann sibh. Agus b'fhéidir dath uaine arís a úsáid nó is cuma cén dath, nó dath gorm. agus má fheiceann sibh tá rud beag péint ar seo agus é a bhrú anuas ar an gcloch ar an gcaoi seo 's fágfaidh sé na marcanna ar an gcloch. Is féidir an rud céanna a dhéanamh le na clocha eile agus do dhearadh fhéin a chur ar na clocha. Fiú amháin féar má fheiceann sibh ar an gcloch dearg seo. Leis an féar a úsáid ní gá daoibh ach scuab a úsáid agus an féar nó sa gcás seo síol féir a phéinteáil mar seo. Nuair atá nó cheapann sibh go bhfuil a ndóthain péint air ní gá daoibh ansin ach é a thóigeáil aníos ón mbord mar seo. agus é a bhrú anuas ar dhromchla an chloich. Bí cinnte go mbrú sibh go maith anuas ar an gcloch ionas go dtógfaidh sé nó go bhfágfaidh sé lorg an féir ar an gcloch agus é a tharraingt aníos go deas réidh mar sin. Tá an tionscadamh seo críochnaithe agaibh. Bail ó Dhia oraibh, rinne sibh sárobair inniu. Ach cén obair nó cén úsáid a bhaineas muid ó na clocha seo? Séard atá mise ag dul liom féin a dhéanamh sa ngairdín ná dul iad a úsáid mar teorainn, sin teorainn idir an féar agus na bláthanna taobh thiar. Ach is féidir libhse aon rud nó aon úsáid a bhaint astu. Ach ná bí á gcaitheamh le aon duine.